oge onye m mejọrọ ma nwoke ma nwaanyị m mejọrọ ya gbagharụ
Igbo mụrụ nze mụọ ọzọ ekenekwa m unu ọ mụwa Ugonnaya na Agulu na ncheta nwanne anyị nwoke ahụ from Okpifite village ee mana yesterday ya bịa mebe elu nwa ego nọ 852,200 so e nwe ụmụnne anyị nye m 40,000 m kwụọ ọ fọ 812,000 ozugbo ozugbo e nwe ofu nwanne anyị nwoke fụ fụ this video wee sị Ugonnaya na ego a dị n'elu ya which is 12,200 a mụ sendịa akaụntụ ka ọ kwụọ ọ kwụọ nke a ka anyị chọọ na ọ 800 nwanne m sendịa akaụntụ ọ kwụọ nke a ọ fọzie 800 ghọtago sendịarụ m ya ọ fọzie 800 nwanne m nọrụkwa e nwere ofu nwanne anyị nwaanyị ee Chinwe Okoli onye Okpifite sendịarụ m 10,000 sị m ka a na-minus ọ fọ 790 e nwekwara ofu nwanne anyị nwoke ọzọ ghọtago sendịa na akaụntụ ya 10,000 Steven ee eh, Steven Chekwubechukwu send kwakwa ọ fọ ego one ọ fọ 780 so ife gị ekwu kịtaa wụ 780 na ọ nya maka m bịa ndị e ji na cash ma mmekọta n'ebe ihe debe ebe ahụ 32,000

ghọtago nwanne m asị m ife ọma melu unu asị m akụ unu dị n'elu ya daa ọ dị n'ala ya fuo ome ọ mmadụ ka e ji aka egwu ọ mmadụ wụ chukwu a fụlụ anya m sị na chukwu adịrọ ọ dịka ọ mmadụ wụ chukwu a fụlụ anya maka ọ mmadụ ga-emere gị ihe ahụ ị na-ayọ chukwu o nwee ngwa anyị ekene m unu so much ghọtago onye sị na ife unu na-eme ama nwe isi e buru isi onye ahụ ati ka ihe unu na-eme wee nwee isi ka unu wee na-enyere ndị mmadụ aka asị m ife ọma meere unu so ka m je kwụọ ụgwọ nke ego ya fọzi 780 je weta m akwụkwọ a m bata ozugbo Onye onye ọzọ na-ege ahụ. na-egosi nene n'ahụ ọ na-eche eke amazi m wee nye ọ dịka ọ bụ igbu m oge m sị ya biko na ego na-alụ m nna ọkwụchi ine na-ego n- onye na-eme m vidio amamihe ọka ọ dị ihu ka ihe ma ama onye na-eme m vidio sị ya na ya gụọ na ego na time adịrọ because e nwere ebe ọzọ anyị ka na-achọ ije na ọ na-enenegodu akwụkwọ ka na-akọ nke ihe sị ya biko na time adịrọ nya gụọ ka m gbawalụ ghọtago na Ugonnaya family ga na-eche ka m postụọ this video na ọkwa mmadụ ka e ji aka ghọtago ọ ya wụ nene ka e si agụkọ ego m sịwa chineke na ọkwa ndị ife siri ike na-esendị ego iji wee sọpọtụ onye ife sikwere ike na ọkwanụ mmadụ wụ chukwu a fụrụ anya onye ka mma akọlụ ghara ibe ya ọ dịrọkwanụ easy nwanne m ọ pịa na calculator minus-ụọ 32,000 n'ime 512 ọ fọ 780 m kene chukwu sịkwa na ọ na-agbata m sị ya biko nya dee n'akwụkwọ maka ọ dị very very important na ka a na-ekwu a na-ede ka o nwee ike o dee sọsọ n'akwụkwọ nke m ọ wụ na o deghị na faịlụ ya ị ma na ma o nwee ike after echi a kọba story that touches sị ya je fute faịlụ biko o jefute faịlụ ọ dịka ha ya achọkwu faịlụ nwa na-achọ ife ya 780 o dego n'akwụkwọ nke m sị ya dekwue na faịlụ ya ka m dị sure because ka a na-ekwu a na-ete ka biko maka mụwa ike mụwa eji wee bịa ebe emebe argument na m akwụ ọ na m akwụ adịghị eme ya eme maka ihe ọbụla m na-eme ana m adị sure and straightforward and transparent ọ nya ka eji ama na ezigbote onye maara ife ọ na-eme Ezigbote nwa Agụlụ. O mee everything dee nye confirmụọ. M confirmụọ efu afia yes na ode gị ọkwa ị na-afụ ya na yes m na efu 40,000 nkwụ fụzi ebe o delu 30,000 m sị ya na o nwere nya balansịa nya dekwuo 780 na akwụkwọ nke ya. o dee nye mụwa were akwụkwọ m ozugbo siba mba na time wasted can never be regained na igbu oge m njọ na mma aghara ya afụ nwanne m ka m je wejeru nwanne anyị nwoke akwụkwọ ka ọ fọzie 78 so mụwa m vuo jeje wejere ya akwụkwọ ka ọ fọzie 78 nwanne m ọ mmadụ ka eji aka ana m ekene ndị be anyị ndị Ugonna Facebook family ndị na-asupport ife a na-eme na-ekenekwu ndị Okpuifite village ee ụmụnne anyị

e, nwanne m igbo mụrụ nze na ọzọ ife ọ na-ekene m na obi dị ya sọ aṅụrị abịakwụ m sef ọwụ na ya na nwunye nọkwa ebe sef na nwunye sị na ife nwunye na-ele wụ black market fuel ọ just na-amanage just mkpụrụ mkpụrụ fat ọ dịgo ka ọ ya adị ghọtago so nwanne m o nwekwana ebe ọ dị easy ọ dị alụ ya ọ dịkwolu nwunye easy ọ bịakwuo desoro ya na-anọkwu n'ụlọ ọgwụ because ọ bụrụ na o nwere ihe ọ na-alụ mana o nwere shop ọ na-anọ ọ gara ị na-eje ọrụ so igbo m nze na ọzọ ekene m unu kene ndị wetara ego mmadụ ka eji aka mmadụ wụ Chukwu a fụrụ anya ọ dịrọ easy mụwa na-ekwu ya ruo echi onye ọbụla nwecha problem but ife a na onye wetelu nye n'iru isi ike and onye ahụ nwee problem ma weta nye asị m ife ọma meelu ị na ndụ ị ya adị onye ọbụla chebere gị ajọ uche ya eji ana zelu mmiri Ise, Yọdago. ọ dịrọ easy nwanne m na nke ikpeazụ backward never and ị ga-ala ike ya o nwere nche ịgwa gị ife ọma meere gị nna ahụ jisi ike tumodo